Kodi mukumtenga kukhala mwamuna wanu? Pali choletsa kuti awa tiwakwatitse mwamuna ndi mkazi. Mvumbuluzo.

zinthu zambiri zachitika ku miyezi 9 imeneyi moyo wanga wasintha kwambiri pakanali panopa moyo wanga ndi zokhudzana ndi chigunu basi ah ndilankhule na vishamba ah

mgwirizano uja basi apa watheka nde udziwa chani zimene navya chamba akunena kuti no liya panopa akupita kunja ndi panopa unkhoswewo tikonzeretu zokhuzana ndi unkhoswe komanso ukwati zichitike asadapite mwachangu changu zisangalala navya vuto langa lili pati kuti ndine ochokera kwa khurana uchite kukhala ngati zimene zizi ndi ndi 40 siriyasire ufuna uzikamba zokhudzana ndi 40 okay bwino nkhani ndionera kutira iwe umandibisa masamba kayano komano panopa ndadziwa china chilichonse no thokoze m'bale wako wandifotokozera china chilichonse panopa amakuuza kuti chani wandiuza china chilichonse chimene ukufuna kupanga ndifuna kupanga chani pakadali panopa navya udziwa chani ukanangondifotokozera china chilichonse ka kufotokozera ndipo zindifotokozera kuti chani kuti no kuti ufuna kuzisintha id yako sufuna kukhala ngati iwowo ndi pano ukufuna kuchoka kubanja lopusa limene lijalo ufuna ndithu kupanga zinthu mwa iwe wekha no ndazikonda amani ndine osangalala kwambiri kuti ukupanga chinthu china chake ndithu mwa iwe wekha pamenepopo amanikhulana ungandikwatire eya ndiwamuuza kuti yani ili nde bomba mani bomba bawe mina mabanga bambo akaliya ndi aukuchikape ndamanga yani apa ife yani ufuna kutaya uzitolere penepo madzi miyambo zikuyamba za ukwati dziwa ine ndikudziwa teno penepo ndakukonzera tinkhani tinakero kuti nkhani iyende bwino ndino ndiye ukazikhotetsa penepo zako kuti usakaze china chilichonse penepo kokuti wazelezeka kuti iye ndazelezeka kwambiri ngakhale za mkati zomweze tandimvetsera kaye choyamba kaye umwe kamaheu kozizira bwino pamene kakukalowa mu ubongo ndipo ubongo utenthane undimvetsere pompanompano ndiye tiyeko kwa liyache tsopano tikakambe naye kumeneko wadya chamba iwe akandipha ine ameneyo Hey, woyi sungamve zanga kukusiya kuzakutenga tsiku ndi tsiku ine si wazibala wako si wantchito wako ine Hey, kachinyakanyaka iwe kodi ndikuuza kuti tikamatira mati kapolo ndi ndani hey kamwana kofuntha iwe khalidwe iwe usaonetsere kuno zimene zidakuchitikazo nzakalekale zakumbuyo ndi ufuna zithere pa ineyo tsopano papa ng'eng'eng'eng'eng'eng'eng'eng'eng'e inuyo ulingati kamwana kumangolira pa nthawi zonse umangobwirima bwirima basa ndi pano ineyo nda mayi planati aja nonse zanu ndi zimodzi mumakhala nadisaname zimene zondembwerera zazikulu chifukwa choti iye uja ndineyo ndi nthambo za magesi zolekana kwambiri

sitaini ine ndikhala ndili kwangu ndichita bwino kwambiri okay mungatha machiza mchipinda munomo dziana za masiku ano dzi- tsiku lina zamfaka chimbama ina ameneyo amene panganizana mavuto amene muli nawo panopa mtayeni mwana ameneyo yadi um chimwene pali vuto lalikulu amwene chani hey, sole iweyo kupanga chani unopo halo tango zitaye bro um ndamulembera ka message nafiya panopa kuti usapeze mnyamata wina komano ukupala ubwezi ndi a Manikhulana koma ukuwadziwa anthu amene ukuti ndi ndani koma suyenera kupala nawo ubwezi takhala tikugwirira ntchito limodzi ku jimu amagwira ntchito ku jimu kapena jimuyo ndi yake ndi wa kubanja la Khulana ka amene uja ndikudziwa mchimwene komano ndi wosiyana ndi wina aliyense ka iyeyo sali ngati mmene anali anthu onse aja ka oh come on come on koma ukudziwa kuti mchimwene wake ndi ndani ndikudziwa mchimwene komano ukudziwa kale kuti pano pano ndakhala ndithu ku mayiko ambiri kwambiri ineyo ndipo ndimakhala kwa ndekha kumeneko ndiye ino ndikudziwa kuti munthu wabwino ndi woyipa ndi wotani ndikucha komwe koma sukuwadziwa hey iwe makamaka banja la Khulana limene lija mchimwene ukungoweruzapo apapa popanda chifukwa china chilichonse palibe chodandaulitsa apa apa ndela ife ili bho kwambiri chiguno chimanga paposi pa intaneti chilichonse ndili nacho apa ndi moyo uli mbambande chani vadani ndiri kuchipinda kwa jogono agogo hei ukupanga chani kuno apa nde ndikwapukepo basi palibe agogo ndimamphunzitsa Chiguno timagemu ameneyu umamphunzitsa ka magemu ameneyu magemu akhala kabwerebwere wako ameneyu nthawi ina iliyonse eya iziiwale zimenezo ndipatse chokaponya apa chokaponya chichani agogo kuli mwambo wa mkhumano wa ukwati wa m'bale wako kuno Oh, mukunena wa khazeni wanga ha ndimpatsa madalitso ndimpatsa madalitso ashara bwa kachitsiru iwe taterapa chambali apa aliyense wapereka kale pano tiyeko solola changu ndipatse vindu la mavosevi usamakhale woumira apa iwe agogo zimenezo ndi ndalama za thukuta langa Ah, ndalama za thukuta lako ati ndimalidziwa thukuta lonse limene umapanga iweyo chikhala kuti anthu inuyo mmachilimika pakhomo pano bizinesi bwezi takwera auli ndalama ya thukuta langa komanso ukafike ko nthawi yabwino ku ntchito kuti ukagwire kumeneko sikuti ukangoti khwekhwerekhwekhwere pakakona pena pake kumeneko kwaya chabwino ndalama yathukuta ufuna njira yopezera ndalama eh? hmm? ufuna kumangoyambana ndine nthawi zonse si choncho ndipo ufuna kukhaliranji munthu wabwino kwa anthu awiri pamene popo ndipo inu mwamuuza Liya kuti sisirisisiri makondana ifeyo apa basa zikamuuza mwana mwake malika nangano agogo atadziwa zimenezi ndiyeno ndiye bwanji ina kugwa kusini mawo polo mpangano pomwe basi umangopanga zinthu china chonse iminanga langa kulamulira kuti upange zopanda ntchito kwa ine zimenezozo Liya pakadali pano pakuyamba moyo wake ndi thotso pano sakuyenera kupanga zimenezo ndi bodza akuyamba pamene popo moyo watsopano kaya osati ndi iweyo kaya ndi iweyo kaya ndi ineyo koma nzokhuzana iyeyo ndi Amani basi pamenepo komabe ine bodza sinkhoza iye poganiza ungoganiza ngati ndife banja lachisanzo pamenepo ngati banja la ubhebha koma kwani kumpusisa ndithu kumakweza kamba ngati iwe mumtengo zisisiza bwino iyi ayi ndithu chamwali moyo uno nde si wabwino chikhala kuti unali wabwino sibwenzi ine nditakakamira ndithu muchibanja chokakamiza ngati chimene chichi ndiweyo ndiye mchikondi ah. ndikufuna zimene uzondilankhulira ndithu pamaso panga ndikuona ndipo ndikuonetsa timapanga zimenezo

Liya ufuna kupangiranji zimenezozo ha? apa Liya akuyamba ndithu moyo wanyuwani ndithu apapa ndi Amani pamene pajapo ndipo palibe amene angasangalatsidwa ndi timaulaliki takoto uchita uzikakamba zimenezizi ngati kuti upanga unkhoso bwanji iwe ndi ine pamenepo kodi sukumvetsetsa ndikuti kuti sitikufuna kubweretsa mavuto enayonso pa ubwenzi wathu uwowo sindingadabwe ayi nthawi zonse umakhala chonchi ndithu ukakhala kuti zinthu zina zake sizikumvekera bwino umasintha matopiki ako pamene pajapo basi koma ine sindili choncho ayi kusonyeza suli choncho Ayi. oh, oh, manjamo manjamo manjamo kamphoto kakukhulupirika kamene kaka kakupita kwa misi planati mishla pokhala ndende gudu dziko lonse awadi yanu ndi imeneyi ndithudi koma chonde madamo musanene kena kalikonse kwa Liya dziko lonse likudziwa kuti iwe ndi ine sitinakwatirane tili limodzi chabe chifukwa cha Jugunu basi ndipo tikungonyengezera ngati tili mchikondi tiye tipange choncho kukakhala kudziwa adzadziwabe basi leashe kodi ukamba za chani kumeneko mvetsera ulankhula zimene ndakuuza umuuze chilungamo basi ndipo umasuke mu zimenezizi ona

peza ling'i amene uja akutemberera basi wochitapo chifukwa chani ndi nona pa chifukwa chani kuti ndika- ndika- ndika- ndikatemberedwe ndi iyeyo vuta kuti chani kodi ndikumvera chisoni komano tangwangana za ling'i apa alright ngati sitipeza ling'i imene yagugu satisiyefe

kuzindikira chani wina tandiuzako pano muchichitika nchani kodi ndifuna kudziwa china chake chimene chimadapamba timayesera kukamba kuti kunena kuti ah, kodi ma- pakatha miyezi sikisi kodi jijuguno as- asankha ndani pamenepo ineyo kapena liyanshe sichoncho liyanshe Hey, of course, kaya. zimenezi a sikisi masi sikisi masi atalikaso pamenepopo Mdanena ine. kodi simukudziwa kuti mulungu analenga dziko lino kwa sikisi dezi iwanani zonse zikamsintheni munthu yoko Ineyo. tikuti juguno uku osachamba ukuyenera kusintha zovala zako zapa jiguno ndifanyira novala zovala zimenezi tangomuonereni tangomuonera zimene wavala papazi pamenepo akungoneka ngati munthu wina akamene kuchokera kwa mbwaralikoko takavala zovala zodzilemekeza ndimalipira ndani sindifuna kupezeka nawo pa zochitika zimenezi ndi unkhoswe ndi unkhosweru oye zimenezozo ndibisala kuti alendo nonse ndione inewo sindifuna ndipezekeko kuti ndikuchitiseni manyazi umeneko oh, agogo mudziwa chani pakadali panopa kazipitani kasintheni ndi mtenga uyuyu basi napa kati ndikasinthire nchani zovala zabwinobwinozi ndikuonekanso bwino kuposa uyuyu kumanda uzene nkozeke so anapa hey kona kuno tiyeni kuno zovala zija ndinakugulira zija sindifuna kuvala zovala zimene zija

ndikamusinthitsa ndine amene tiye kuchipinda kwanga pompano zikuchita kuonetseratu apa kuti wayamba kumvana kwambiri ndi bambo ako apapa zadziwikiratu kuti siundikonda olo pang'ono pomwe zondipangitsa kuda nkhawa kwambiri ukangoti wandisiya ineyo ndikusankha bambo ako amenewo ine ndikhala ndani o ambuye anga ndipatseni mphamvu ndizakhale ndi nthawi yozisamalira ndekha ineyo chomwe ndizisamala chikhale chisangalalo cha Chikunulu basi

ndiye poti mwamenya munthu osalakwa ndiye uyu mukuyenera kuti mumpepese